pas a thabhairt uaidh arís. Níl éinne sásta tabhairt fé scór go fóill anois. Dul chun cinn déanta istigh. Más féidir le duine pas a dh'fháil thar n-ais ag Frank Irwin seans anseo ag Maigh Eo agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán. Tar éis a gcuid aistir i gcraobh na gclub i mbliana anois, deis ag Niall Morgan. Tuigeann sé an áit ceart le bheith agus fear cruaigh láidir ag triáil leis an gcúilín seo. Deis ag an gcúl báire agus tá an scór ag an deireadh ag Tír Eoghain. Iad ag lorg scór. Tamall óna aimsigh siad scór anseo. Frank Irwin leis an gcéad ceann tar éis trí nóiméad. Ach deis anois b'fhéidir an tarna ceann, an ceann san imithe isteach agus thar an trasnán ag an deireadh. Ag smaoineamh ar cúilín lasmuigh den stua. B'fhéidir go mbeidh seans. Bhuel níl. Cosaint maith ansan á dhéanamh ag Maigh Eo agus ag an deireadh chaithfidh siad teacht isteach go dtí Brian Kennedy istigh sa lár. Deis ag Kennedy, an ceann san tomhaiste, na maoir sásta. Labhairt Mhaigh Eo. Yeah, ní féidir leat duine a stopadh mar sin, imirt soiniciúil is dóigh liom agus deich nóiméad aige i bosca na bpeacaí. Deich nóiméad aige agus tá barraíocht bainte as ansan agus cúilín maith ag Tír Eoghain tré Mhic Ádhaimh. An bhfuil cleachtadh déanta ar gluaiseacht éigin ag Maigh Eo agus oscailtí anois ar a dtaobh thall. Croitheadh acu, seans ar scór laistigh den stua, an ceann seo go hard, na maoir ag faire agus tá sé sin thar an trasnán. Cúig nóiméad fágtha. Anseo go dtí go séidfaí an bonnán i gCaisleán an Bharraigh. An féidir le Tír Eoghain scór nó dhó eile a dh'fháil roimh an briseadh agus fear sa mbreis acu? Seans istigh ansan ag Mark Bradley. An ceann san oibrithe isteach! Á, scór an cluiche ansan! Tá farbhogha Bradley, tá an cúl báire Colm Reape as áit, ag déanamh deithinis thar n-ais sa chúl sleamhnaithe tríd ag Mark Bradley. Fuair sé cúilín iontach. Deis anso ag Tír Eoghain an ceann san oibrithe i bpreab na súl. Thar n-ais chuig Colm Reape agus ag an deireadh seans ansan ag Jordan Flynn. An ceann san go hard, an lucht leanta sásta. Tá sé sin lasmuigh den stua, tá an dá phointe aimsithe ansan. Tá daoine ag rá le b'fhéidir seachtain nó dhó anuas nach rabhdar tar éis dul i ngleic leis na rialacha nua ach tá scór dhá phointe, tá an ceann san díreach laistigh, iarracht Gary Owen ansan ó Frank Irwin ag tuirlingt ag an deireadh thar an trasnán. ag Tír Eoghain ach tá siad breá sásta seilbh a choimeád agus an cúl báire Niall Morgan ag an deireadh. Spás os a chomhair, Maigh Eo beagáinín codlatach ansin an oiread sin spáis a thabhairt dó. Tá dhá chúilín go dtí seo. Anois tá cúilín eile, an tríú cúilín anois, ón McElholm pass sin gan a bheith iontach agus ag an deireadh goidte thar n-ais ag Eoin McLaughlin agus anois seans ag Maigh Eo. Cíonn tú ansan an cúl báire Morgan as áit, tá sé ag iarraidh dul thar n-ais Tá Maigh Eo mall ag teacht ansan, b'fhéidir go bhfuil oscailt agus seans anseo ag an deireadh. An cúilín ag Fergal Boland. agus pointe nó fiú dhá phointe a thóigeáil ansin. B'fhéidir go bhfuil deis ansan anois ag Frank Irwin? Dhá chúilín go dtí seo, an ceann san imithe isteach agus dhá chúilín ansan. Chomh fada le Fergal Boland. Tá Maigh Eo ag imirt níos fearr gan aon cheist le deich nóiméad anuas. Ocras ionta. Rogha ansan Aidan O'Shea isteach chomh fada le Fergal Boland deis an cluiche a bhuachan b'fhéidir do Mhaigh Eo. Tar éis an-chríoch ar fad ar fad. Scór deiridh anseo i gCaisleán an Bharraigh. Tá sé tugtha leo ag Maigh Eo.